igbo bụ igbo anyị ekele unu n'ụbọchị taa ndụ mmiri ndụ azụ onye chiri ya zere asị na mmiri atala azụ Azụ anwụ. anwụla ya gazielu unu aha m bụ maazị arinze onye onye ndu na mmemme a taa mụ na maazị Lucky Eke nọkwa n'ụbọchị taa iwetara unu ihe ilu igbo ndị a anyị na-akpọ igbo bụ igbo anyị ji ohere a na-ekele ezigbo enyi m evangelist chamberlain okere man of grace onye nwere amara dị ukwuu site na chineke bụ onye ọbụ abụ ị na-eme ndị mmadụ obi na-atọ ụtọ ọ wụrụ ebe a na-eli ozu ebe a na-ama akwụkwọ ebe a na-ekupụta nwa ị na-agụ egwu dị ụtọ Ah, ị ga-enyere anyị aka nye anyị aha ndị gị na ha ji eti egwu a ka anyị nwee ike gwa ọha n'eze ihe ị na-eme eji m ohere a na-ekele ezigbo enyi m na nwanne m nwoke DNC Construction Services onye isi ha wụ injinia Chinaka Hansen aka Ogboli iji arụ ndị mmadụ ụlọ iji arụ na mbuka iji arụ mbuka iji arụ ụlọ ebiri obi eru ala na ịgbapụ ọsọ n'ụbọchị taa Maazị Lucky ndị zitere anyị ilulu taa zitere otu nke kpụkpọ ọkụ n'ọnụ nke ha sị na gbacha gbacha awụghị mgba Hmm. mana ọwụ onye onye ejidere ejide gbacha gbacha awụghị mgba mana mana ọwụ ọwụ onye ejide ee gịnị ka ilu a pụtara ihe ilu a pụtara gbacha gbacha awụghị mgba ọwụ onye ejidere ọwụ onye ejidere bụ nke nyere ezigbote nkọwa n'ilu a ị ga-ahụ dimkpa nwoke ọ bụ onye ụkọchukwu ọ bụ penta ọ bụ briklia ọ nakwa agba ọkada na-eme ọtụtụ aka ọrụ ndị ọzọ dị iche iche mana ị gaghị akụpụta ya puku naira ise na Mm. mana i lee anya ebe ahụ nke sị na gbacha gbacha awụghị mgba mana mana ahụ bụ ị ga-ahụ nwa okorobịa ma ọ bụ otu onye ihe o ji aka bụ ịgba ọkada ihe o ji aka bụ ịbụ onye ụkọchukwu ma ọ bụ ịbụ onye na-arụ ụlọ mana ị kụọ ya aka na akpa ị kụpụta puku naira iri abụọ nke pụtara na gbacha gbacha ọ bụghị emere m nke a emere m nke a bụ mkpa ị rụfụtara gịnị mana onye rụfụtara otu ihe aka ya mma nke pụtara na gbacha gbacha awụghị mgba mana ọwụ onye ejide Maazị Lucky, ilulu a ị kọwara ugbu a ọ dịkwa na na bekee Mhm. ndị bekee sị jack of all trades jack of all trades But master of none. none ndị bekee ekwuola ya mara na ọ dị ndị dị otu a ndị igbo enyekwu okwu ya hụ n'eziokwu na ọ dị ihe dị otu a dịrị ha ewere ilu a wedata ya n'ala igbo ịgbacha gbacha wee mgba mana ọ wụ onye ejide Mm, ya gaziere gị maazị Lucky. gaziekwere gị nwanne m nwoke.
enwere m olileanya na ndị niile nọ n'akụkụ maazị Lucky Eke ga-abụ ndị maara ihe n'ihi na

obi edoo ha obi eruo ha ala anya edoo ha Taa, ndewo imeela maazị Lucky nke a ga-eweta anyị n'ilulu nke abụọ anyị nwere ụbọchị taa nke sị na elelia nwa ite ya agbanyụ ya agbanyụ ọkụ elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ maazị nyere anyị aka kọwara ya n'eziokwu eziokwu ilu a dị omimi bakasịakwa abaka na elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ echetara m otu nwoke na-arụ ọrụ ọ bụ injinia na-arụ ọrụ ọkụ eletrik mana a bịala ọtụtụ mgbe ọ dịghị ndị kwere ịdọrọ ndị obodo ahụ ọkụ eletrik na poolu ụjọ dị ha n'ihi na poolu ndị ahụ esi ike na ihe ndị ọzọ mana o nwere nwa obere nwa na-agba ọbara agba ndụ bịara rụọ ọrụ ahụ ha akpọọ ya injinia elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ ekwetahụ na ma nwa obere nwa pụrụ ịrụ ọrụ a ya ezu oke na-enwe ọkụ mana ndị ha lewere anya gharịpụrụ ha n'ihi otu ihe maọbụ nke ọzọ n'ihi ụjọ maọbụ nke ọzọ mana nwa bụ onye buru akọ na uche ya sị otu ọ na-adị m ga-egosi aka ọrụ o wee rụọ ya obodo enwe ọkụ ha akpọọ ya injinia elelia nwa ite ya gbanyụọ
nke mbụ wụ na eledara ha ya anya sị, eledara ha gịnị ya ka ọ na-emekwa?
anya Gịnị ka ọ gịnị ka o ga-eme? nwere ike ime gịnị ka o nwere Onye ike bụ nna ime ya? onye bụ nna ya Eh? ebe ọ na-ejighị ụgbọala o jighị jeep bịa ele otu ọ ga-esi rụọ ihe a mana ihe ọ rụrụ tụrụ ha n'anya ndị obodo ahụ jiri aka ha gụwa ya injinia elelia nwa ite ya agbanyụ ọkụ igbo unu anụna nke ahụ site n'aka maazị Lucky Eke Maazị Lucky Eke bụ nwafọ Igbo nke si na Ngọma Imo State Local Government Area of Imo State. Anyị ekelenu ndị nọnyere anyị n'ụbọchị taa iji kọwakwa aha m bụ Maazị Arinze akwụmonye Ngọma site na Chineke. Achọrọ m iji ohere a kelee nwaada ihe dị ndụ. Nwaada ihe dị ndụ na ọ dịghị ihe ọbụla m ga-ekwu ghara ikele gị o n'emume a n'ihi na gị onwe gị eh, ndị bekee na-asị mentor ka m lewere anya sị ka m nwee ike nyekwa aka na mpekele ma ọ site na n'akụkụ nke m iji nyekwara asụsụ Igbo aka ka ọ bụrụ ihe na-aga aga eziokwu ee chineke agamikwa n'ebere kpọfụta maazị Lucky Eke onye na-enyere anyị aka site na mgbe ruo na mgbe Hmm. ana m elefu anya ezigbo enyi m a na-akpọ injinia ọfụma Prince Ugo na-ere electricals na Ọkpala n'eziokwu ọ Ee. na-agbalị ọ na-agbalị ọ na-agbalị ọfụma ọkwa onye ọzọ anyị ga-enwe ohere ịgbabata otu ụbọchị ịbịa nyere anyị aka Mhm. kọwatụ ilulu ndụ a otu a ka ọ dị ee igbo bụ igbo ekele m unu ebe ị nwere ohere dum ole ihe anyị na-eme taa ya dịrị unu na mma ya gaziere unu Mm. ka onye e chiri ya Ya zere. zere o. maazị Lucky o nwere okwu ikpeazụ kwesịrị iche gwa ndị aka n'eziokwu igbo wụ igbo ya gaziere anyị o onye riwe ya cheta nwanne ya o biko cheta maazị Arinze o otu a ka ọ dị n'eke n'orie n'afọ na nkwọ ka ọ Ya dịrị anyị na gazie. mma Ndewo. Ise. ya gazie